weta ya
legit luxury homes and property azụ ọba dị ọrụ na Kana o ha na-eme ihe na Kana ka ndụ China
a na-ekwu ekwu a na-eme eme n'ihi ife ijiji nwa na-alụ na Ekwulobia hei mgbedu naghị esi ifta kana kana na-acha green nsogbu ka a na-amụka nwa ọkụ ọ ndụ China bịara chiwo ana m ahụ unu na-arị ya hụ ndụ m ọrụ nakwa arụ ọrụ asụ company pa legit luxury homes and property nigeria limited onye na ọdụ ebe a na-ejima ọdụ ịtọ onye ọdụ ebe a make sure you are getting me onye ọdụ ebe a na ka ọ dị n'Ihuokpala onye ọdụ ebe a ka ọ dị n'Ụmụchiana nke a na-awụ nke Abogwume just beside Orthon Palace na Orthon Palace just a stone throw ọ na-amụ ibe na-eme ebe a ọ ya wụ mmadụ nọ n'obodo nọọ mmadụ iwu n'obodo na-eku vụnafụna bịawa bịawa come ote nee a party chairman anyị ọ bụ chairman anyị gịnị ka ị mere n'obodo gị kedu ihe ị mere n'obodo gị onye a a philanthropist chief sir Arinze Ezenwa ugoka ugo 1 na Ekwulobia onye nke anyị onye nke anyị onye nke ugoka ugo wee ofu nwa Ekwulobia eje mba mere alụcha ya chiki ana m alụ welder ibe awụhụ ndị awarawa ya ọ ibe a na-akpọ ya awụ padded door amakọrọ ya ọnụ bulletproof o nweghị ibe dị ebe awa awarawa a na-alụrụ anyị nke alụọrụ anyị ga-alụ nke mbekene ikuku eburu banjanye na-efọ Arinze Ezenwa Chief Sir Arinze Ezenwa Ugoka Ugo ọ tara anụ hụ na anụ na-atọ ụtọ wee so o ji ewetara ụmụ ogbenye ta esoro taa kom kom eyi Igbo na-enyere onwe aka Igbo na-enyere onwe aka bịanụ hụrụ ya na-anọ ọrụ ọrụ anyị hụ na ebutere dọị ọ bụrụ na o meele two weeks agara m ebe a ga Eke unu ahụ n'ebe two weeks ebido foundation ya ebe a na ka Eagle Eagle Venture na-arụ welder ebe a workshop ya maka onye onye nwe ebe a alụtaghị ihe ụlọ ugoka ugo ugoka ugo ọ zụrụ ụmụ ogbenye ugoka ugo ugo ka ugo ọ gụnwa wụ enyemaka ụmụ ogbenye gị dachie wee rụọ ọrụ onye enweghị ụlọ ya ji aha landlord nke agbagba ndị a na-arụ na Lekki just video video dị ya onye a onye anyị gwụrụ anụ ama m ị na-enwetachakwa ihe ụdị sọrọ ya ọ tiles ma belụtụ ọ bụghị ọ rụọla ya ụlọ omee ya ọma gara ee asọ rụọla ya ụlọ gụrụ ka ọ lụrụ ọ ka m ji bịa abịa ka ịhụ ya maka etikọ ewepụta sị mba ọ AI AI AI AI AI ịmụ ibe niile ahụ na AI ọ ka m ji bịaru abịaru ị na-ahụ ihu m ana m emetụ ya bụ metụ ya aka bịa ọ tiles ka eji eji wee rụ ya ma ọ bricks ọ na-efoto si ikwu dọọ ya arụ maka ibe a na-agwa na ana mee mee na-eji ha agwa agwa unu na-agwụna maka a na-arụ ya ma ụtụtụ ma ehihie ma anyasị so ibe nji agwa ha ụnụ ọ dịghị mgbata break goo ị jụọ m ma Igbo a na-enyere ibe ha aka asụ m gụ o nwere ofu onye m ji agwa gị ị jụọ m ma Ekwulọbịa hụrụ ibe be n'anya asụ m gụ amaha m mana ugo ka ugo hụrụ ndị bebe n'anya ka m gwazie ka o si eme ya every year ugo ka ugo na-alụ unu na-atọ achị ndị enweghị unu key na Ekwulọbịa ọ wụhụ the first year ọ wụhụ the second year ọ wụhụ the third year o mekọtara Ekwulọbịa na-ayọ ya biko bịa wee lụọ echichi kom bịa gụnwa the king of philanthropist anaghị eme ka onye ha let me tell you about this man this man ugo ka ugo ọ sọ ọ naghị ayọ chukwu nye ya ego ka o goro agbagba moto gbawa ọ naghị ayọ chukwu nye ya ego ka o wee nakọrọ ndị mmadụ ana ha n'ike na ihe ọ na-ayọ chineke wu chineke ị gọzie m ka m hụ ego m ji jee nyere ndị ihe na-esiri ike aka ọkwa igbo ekpere chineke na-aza because chineke na-ene ala obi onye anya ibe na-akpọ ya motive God look at the motive of the heart. If the motive is corrupt, then atụ anya Chineke ji aza ha ekpere a. Ị na-atụ anya Ugo ka Ugo ka eke Chineke si nye edere gị adịghị a na-alụ. Kedu ebe Chineke ji je nye onye obi sarasara ego? Can you answer that question? Now, Ugo ka Ugo, onwe ọrụ ọrụ ụlọ ọ lụkọcha ọgbụọ m aka maka ọ abata be ogbenye o lute imi o lute ọnụ alụbekwana m unu ugo ka ugo ihe edo ihe ibe be anyị biko nyere ndị nwa mgbei aka ịnị na mba eme elukwa onye enye m key ee esọrọ mgbe m kpọwa anya nkiri adị m nọrọ ebe a ịmara ana m atụbarịzi bonu ndị agụ ata look at look at mgbe a na-akwa ya emo na-achị ya ọchị chineke nọrọ ofu ebe na-edi ugo ka ugo ozi maka onye nwe anyị sị kedu onye m ji eziga onye ga-ejere m na akwa ụmụ ogbenye eru- erugo enigwe ntị tinubu akpana ndị ụmụ ogbenye ntị ụfọdụ enyi ha alụtanwu let me tell you eziokwu eziokwu ọ wụ mmadụ nne ga-alụtanwuzi ụlọ ego na blọk blọk is more than 500 naira ego na-ewu simenti cement is more than 13,000 naira ego ọ na-ewu trip aja 60,000 ka ị ji jee jee rụọ ụlọ rụtagolo iwe ewu ibu ugo ka ugo na-enye na-adashi n'efu minimum of three every year ya opeke epe mpekata mpe three houses every year ọ na-enyefe key ebe abeghị ejikwele pin ọ lụcha ọ furnishie ebe ihe dị ya na ka a na-edi ya na jenyụs ka a na-anyụ nsị ejikwere pin ọ rụọ ọ furnishie biko jana na ike ugo ka ugo ekpere anyị na-ekpe gị wụ na ị ji adịrị anyị ndụ nwa ebe ga-eme gị anyị kpatara ego ọ bụzighị ekpere ego ka a na-ekpere gị ndị a na-ekpere ha ekpere wụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ndị ntaji anya ahụkwana gị aka chụwara gị ji asụ n'ala ị ji adịrị anyị ndụ ma ibe ị na-eme na anyị akwụ gụ n'azụ agụata akwụ gụ n'azụ anambra akwụ gụ n'azụ ana igbo akwụ gụ n'azụ
ndị ji ọrụ a wụ legit luxury homes nke fon nọmba ha dị na skrin gị ọ ba ka ị ji achọta ha arụọrọ ha ụlọ ugo ka ugo achọghị ife na-awa ya isi ya achọwa ndị legit